mu video yathu ya lero pano pa factory 265 media mumva top 10 ya oyimba otchuka akuno ku malawi amene akulandira ndalama zonyenyeka inde zomvetsa chisoni pa platform ino ya youtube mumva ndalama zimene oyimba aliyense mu mndandandawu akupeza kuchokera pa namba 10 amene akuchitirako bwino poyerekeza ndi anzake amene ali mu mndandandawu mpaka pa namba 1 pamene pali munthu oyimba otchuka amene zamuvutiratu nde mukhale pompo kuti mumve kuti kodi amene zikumvuta kwambiriyo akupeza ndalama zingati mukayerekeza ndi zimene inuyonso mumapeza tikupemphani kuti musaseke mukamva mmene uyu ali pa namba 1 akupezera komanso china chofunika kuti mukhale mukudziwa nchokuti oyimba alinso ndi zina zodalira popanga ndalama koma pano tikukamba nkhani ya pano pa youtube Tinene kuti tigwiritsa ntchito makina amene amaunika ndalama zimene channel ina iliyonse pa YouTube ikupeza pa mwezi kapena pa chaka. Ndiye mukafuna kugenda, musagende ife, koma mwina mungoyamba kumakaonera nyimbo za akatswiriwa pafupipafupi kuti mwina zinthu zisinthe. Tisanakupatsireni top 10 ya oyimba akuluakulu otchuka amene zinthu zikuwavuta pa YouTube akulandira ndalama zomvetsa chisoni. Masiku apitawa tinaona oyimba akukakumana ndi mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera ku nyumba ya boma komwe kunalinso mwambo opereka ndalama kwa oyimba amene achita bwino kwambiri ndi bungwe lija la Cosoma. Mwa oyimbawa amene anachita bwino kwambiri ndi Eli Njuchi komanso Driemo amene analandira 23 miliyoni kwacha aliyense. ndiye bwanji mutilole kuti tisanaone oyimba otchuka amene sakusangalala pano pa youtube tiyeni tingoona kaye ndalama zimene awo amene adalandira ndalama zochuluka kwambiri kuchokera ku cosoma akupeza pa platform ino ya youtube tiyambe ndi eli njuchi eli njuchi ali ndi ma subscribers pa youtube channel yake 152,000 ndipo iyeyu anajoyina youtube pa 6 december mchaka cha 2019 ndipo pofika lero anayika pa channel imeneyi mavidiyo okwana 43 ndipo tikawerengetsera ma views ake onse kuchokera pamene anatsegula channel imeneyi mpaka nakufika pamene tikupanga video imeneyi ma views ake onse ndi 39.7 million ndipo tikaunika pa makina amenewa Zikuoneka kuti Eli Njuchi pakali pano akupanga ndalama zosachepera 6600 US dollars zimene zili ndi ndalama zija za mdziko la America zimene tikazisintha m'makwacha akuno kwathu ku Malawi zikukwana 11.4 miliyoni kwacha pa mwezi kuchokera pa YouTube. Nzake amene anatenganso ndalama zokwana 23 miliyoni kuchokera ku Cosoma Driemo iyeyu pa YouTube ali ndi ma subscribers 183,000. Driemo anajoyina YouTube pa 9 March mchaka cha 2021 ndipo iyeyu pofika lero anapanga upload pa channel imeneyi mavidiyo okwana 42 ndipo tikaonkhetsera ma views ake onse kuchokera pamene anatsegula channel imeneyi mpakana kufika lero akwana 41.5 million ndipo tikaunika pamakina athu zikuonetsa kuti Driemo akupanga ndalama yosachepera 1900 dollars za ku america pa mwezi zimene tikazisintha kwathu kuno ku malawi zikukwana 3.2 miliyoni kwacha pa mwezi umutu timangodutsa kuti tikhale ndi chithunzithunzi kuti oyimba ena ku malawi konkuno akupanga ndalama zingati pa mwezi kuchokera pano pa youtube mukafuna kuti tidzakupatseni top 10 ya oyimba amene akupanga ndalama zambiri pa youtube kuno kwathu ku malawi tiyankhuleni mu comment section ndipo ife tidzakupangirani vidiyo imeneyo pano tsopano tiyeni tibwerere ku nkhani yathu ya lero tione top 10 ya oyimba akuluakulu otchuka amene akupeza ndalama zomvetsa chisoni kwambiri pano pa YouTube. Tiyambe ndi pa namba 10. Pa namba 10 pali mkhalakale pa nkhani ya zoimbaimba ameneyu ndi Skefa Chimoto. Ngakhale Skefa Chimoto ndi mkhalakale pa nkhani ya zoimbaimba kuno kwathu ku Malawi, koma iyeyu anapanga join YouTube pa 28 February mchaka cha 2023 ndipo pofika pano iyeyu ali ndi masubscribers okwana 33,900 Mavidiyo amene waika pa chanelo yake kuchokera pa 28 February kufika lero ndi mavidiyo atatu enieni, ndipo tikawerengetsera ma views ake onse kuyambira pamene anatsegula chanelo imeneyi mpakana kufika lero ndi 4.8 million views ndipo ndalama imene akupeza Skefa Chimoto ndiyosachepera 104 dollars za ku America. ndalama imeneyitu tikayisintha kuika mmakwacha akuno kwathu ku malawi ndi 180,000 kwacha kuchoka pa namba 10 tifike pa namba 9 pa namba 9 pali gwamba dzina la gwamba silofunika kuchita kuika adresi kuti mumudziwe chifukwa iyeyu ndi mmodzi mwa oyimba otchuka kwambiri kuno kwathu ku malawi gwamba anajoyina youtube pa 16 february chaka cha 2019 ndipo iyeyu channel yake ali ndi masubscribers okwana 60.3 thousand ndipo pofika lero iyeyu anapanga upload mavidiyo okwana 35 ndipo tikawerengetsera maviews ake onse kuchokera pamene adatsegula channel imeneyi mu 2019 kufika lero ndi 10.7 million views ndipo tikaunika pa makina athu ndalama imene akupanga gwamba pa mwezi pakali pano ndiyosachepera 84 dollars za ku america ndalama imeneyitu tikayisintha kuyika mmakwacha akuno kwathu ku malawi tiona kuti ikukwana 145,000 kwacha ndiye mungoganiza kuti gwamba akupeza 145,000 kwacha pa mwezi kuchokera ku youtube khalani pompo chifukwa tiona kuti pa namba 1 mumva zinthu tifike pa namba 8 pa namba 8 pali namaselba mkulu amene adachita event yake ikulu kwambiri mu mzinda wa lilongwe kumene kunabweranso akatswiri ngakhale ochokera maiko akunja unali mwambo wapamwamba kwambiri iyeyu anapanga join youtube pa 4 april mchaka cha 2016 ndipo iyeyu tchanelo yake ili ndi ma subscribers okwana 42100 mavidiyo amene adaika pa tchanelo imeneyi kuyambira pamene adatsegula tchaneloyi kufika pano alipo mavidiyo 23 ndipo tikawerengetsera maviews ake onse kuchokera pa chiyambi mpaka na kufika pano ndi 8 million views koma tikaona ndalama imene akupeza pakali pano maselba kuchokera ku youtube ndi ndalama yosachepera 83 dollars za ku america zimene tikazisintha kuziika mmakwacha akuno kwathu ku malawi ndi ndalama yokwana 143,000 kwacha tikupitirabe kutsetsereka pano tsopano tifike pa namba 7 pa namba 7 palinso mkhalakale kwambiri pa nkhani ya zoyimbayimba Ameneyu ndi Dan Lu. Dan Lu adayamba kuimba kalekale koma pa YouTube anapanga join mchaka cha 2017 apano ndi pa 25 April. Ndipo tikaona channel ya Dan Lu ili ndi ma subscribers okwana 38,700 ndipo mavidiyo amene adapanga upload kuchokera pachiyambi mpaka na kufika pano ndi mavidiyo 44 tikawonkhetsera maviews ake onse kuyambira pachiyambi mpaka na kufika lero tikupanga video imeneyi maviews ake onse ndi 7.6 million ndipo ndalama imene akupanga Dan Lu kuchokera pa YouTube pa mwezi ndiyosachepera 49 dollars za ku America zimene tikazisintha mmakwacha akuno kwathu ku Malawi

ndi 156 ndipo tikaona ma views ake onse amavidiyo ake onse pa channel imeneyi akukwana 8.5 million komano tikaona ndalama imene akupeza wikise pa mwezi pakali pano ndi ndalama yosachepera 45 dollars za ku america ndi tikayisintha ndalama imeneyi ikukwana 77000 kwacha tikutsetserekabe pano tsopano tili pa namba 5 pa namba 5 pali mmodzi mwa akatswiri amene amapereka chidwi kwa anthu ochuluka uyu ndi lawi inde lawi yemweyu mukumudziwayu ali pa namba 5 pa oyimba amene akupeza ndalama zomvetsa chisoni kwambiri pa platform imeneyi platform ya youtube iyeyu Anapanga join YouTube pa 5 December mchaka cha 2011 ndipo pofika lero ali ndi masubscribers okwana 10,100. Iyeyu wapanga upload mavidiyo okwana 29 pofika lero ndipo tikawonkhetsera maviews ake onse kuyambira mu 2011 mpaka na kufika pano maviews ake akukwana 822,724 ndiye tangoganizani oyimba wamkulu ngati lawi amene wakhala ndithu akuimba kwa nthawi yayitali pa youtube wakhalapo kuchokera 2011 mpakana kufika lero koma maviews ake onse amavidiyo 29 amene adapanga upload sakukwana ngakhale 1 million iyo ndi nkhani ya tsiku lina koma pano tikambe za ndalama zimene chanelo ya lawi ikupanga pa mwezi lawi akupeza 21 dollars za ku america pa mwezi zimene tikasintha mmakwacha kuno kwathu ku malawi ndi 36,000 kwacha. Pano tsopano tisesereke kufika pa namba 4. Pa namba 4 pali mkulu amene dzina lake lakhala mkamwamkamwa mwa anthu ochuluka kwa nthawi yayitali komanso iyeyu wayimba ndi oyimba ambiri otchuka pa dziko lapansi. Ameneyu ndi Tay Grin. Tay Grin anapanga join YouTube pa 17 August mchaka cha 2014 ndipo channel ya Tay Grin ili ndi ma subscribers okwana 32,200. Iyeyu pofika lero adapanga upload mavidiyo okwana 21 ndipo tikawerengetsera ma views ake onse kuchokera mu 2014 mpakana kufika lero onse akukwana 3.7 million ndipo ndalama imene akupeza Tay Grin ndi yosachepera 20 dollars za ku America zimene tikazisintha m'makwacha kuno kwathu ku Malawi ndi 34,000 kwacha pano tsopano tili pa namba 3 pa namba 3 pali tuno mtsikana waluso kwambiri ndipo nkhani imeneyo siyochita kukambirana aliyense amadziwa kuti tuno ndi katswiri ndithu iyeyu anajoyina youtube pa 2 oktoba mchaka cha 2020 ndipo chanelo yake ili ndi masubscribers okwana 16900 pofika lero adapanga upload mavidiyo okwana 31 ndipo tikaonkhetsera maviews a mavidiyo ake onse kufika lero ndi 1.8 million views komatu ndalama imene akupanga tuno pa mwezi pakali pano ndi 20 dollars ya ku america imene tikasintha mmakwacha ndi 34000 kwacha kuchoka pa namba 3 tifike pa namba 2 pa namba 2 pali chiphadzuwa cha malawi zani challe Inde yemweyo mukumdziwayu Zani Challe wakhala pa YouTube kwa nthawi yayitali chifukwa iyeyu anajoina YouTube pa 22 November mchaka cha 2011 ndipo iyeyu channel yake ili ndi masubscribers okwana 9700 ndipo mavidiyo amene wakhala akupanga upload iyeyo pofika lero ndi 16 ndipo tikawerengetsera ma views ake onse kuyambira pamene adalowa pa youtube mpakana kufika pano ndi 812305 nayenso ma views ake sakufika ngakhale 1 million ngakhale waimbapo ma collaboration ndi oyimba otchuka akunja ngati patoranking ndi wena ndalama imene zani challe akupeza pa mwezi ndi 6 dollars za ku america zimene tikaziika mmakwacha kuno kwathu ku malawi ndi 10000 kwacha enieniyi pano tsopano tifike kwa oyimba otchuka kwambiri wakuno ku malawi amene zamuvutiratu kuposa oyimba wina aliyense pofika lero ameneyu ndi janta janta ndi mmodzi mwa akatswiri otchuka oyimba aluso amene akhala kuyimba kwa nthawi yayitali wayimbapo ndi oyimba akuluakulu kuno kwathu ku malawi komanso iye ndi producer amene wakhala kupanga production ya nyimbo zikuluzikulu kuno kwathu ku malawi janta anajoina youtube pa 21 march mchaka cha 2014 iyeyu channel yake pakali pano ili ndi masubscribers okwana 12600 ndipo ali ndi mavidiyo 14 pa channel imeneyi tikaonkhetsera maviews ake onse kuchokera 2014 mpaka nakufika pano ndi 2.5 million views komatu iyeyu pakali pano sakupeza ngakhale 1 dollar chifukwa tikaona pamakina amenewa pakuonetsa kuti channel yake ikupeza 000 zimene zikusonyeza kuti janta sakupeza inde ngakhale 1 tambala kuchokera ku youtube amalawi tiye tizitolereni tizipanga sapoti oyimba athu chifukwa ndalama zimene amapeza akuluakulu amenewa zimatengeranso ma views amene anthu akuonera inu mukaonera video yawo oyimba amenewa amatha kumapezapo kangachepe tiye tiapangeni sapoti kuthandiza matchanelo awo chifukwa oyimba onse teni tatchula pa mndandanda umenewu si oyimba amasewera si oyimba wamba ngati mmasangalala nzochitika pano pa factory 265 media youtube channel pangani subscribe kuti tidziyendera limodzi komanso musaiwale kupanga like ngakhalenso kupanga comment tiwuzeni kuti mufuna titaunikanso mbali iti kaya mufuna kuti tikupatseni top 10 ya oyimba amene akuchita bwino kwambiri pano pa youtube tikupatsirani chifukwa channeloyi ndi yanu mutiyankhula ku comment section pitirizani kuonera zina zotsatira pano pa factory 265 media